Hello again, everyone. Uh, mwaswera bwanji nonse Once again, it is a real joy to be able to share with you the good news of the gospel of our Lord Jesus Christ.
kachiwirinsotu ndi chinthu chabwino ndi chamtengo wapatali kuti ndigawane nanutu uthenga wabwinotu wa ambuye wathu yesu khristu I would like to read words written in the Bible by the Apostle Paul in Galatians chapter 2 verse 20. inetu ndikufuna ndiwerengetu mawu olembedwatu ndi mtumwi paulo kwa galatiya chapter chake cha 2 vesi yake ya 20 The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me.
ndipo pa galatiya chapter 2 ndime yake ya 20 akunena kuti moyo umene ndili nawo tsopano mthupi ndili nawo mchikhulupiriro cha mwana wa mulungu amene anandikonda nadzipereka yekha chifukwa cha ine
Paul tells us that he was now living a new life, a different life. paulotu tsopano akutiwuza kuti iye akukhala moyotu watsopano moyo wosiyana
As a religious leader, he had religion but no reality. mongatu mtsogoleri wa chipembedzo iyetu anali nacho chipembedzo koma osakhala choonadi He had good works but no forgiveness for his sins.
iyetu anali odzadza ndi ntchito zabwino komatu analibe chikhululukiro cha machimo ake
Are you tired of the aimless life you are living?
kodi inu ndinu otopa ndi moyo opanda kopitako kapena opanda malingaliro umene inu mukukhala pa dziko lino lapansi
Are you trying to find pleasure but have no lasting satisfaction?
kodi inu mukuyesetsa kuti mukapezetu zosangalatsa moyo komatu zimenezotu sizikutha kufikatu kumapeto kuti zikhoza kukwaniritsani
Are you trying to find peace but your sinful life brings only heartache and sorrow? kodi inu mukuyesetsa kuti mukanapeza mtendere koma moyo wanu wauchimo ukungobweretsa zowawa zokhazokha komanso zopweteka
Why not discover, like the Apostle Paul did on the Damascus Road, koma inu bwanji osapeza chimene mtumwi paulo anachipeza pa njira yopita ku damasiko that the Lord Jesus Christ, the sinless Son of God, is the answer to your every need?
kuti ambuye yesu khristu mwanatu wosachimwa wa mulungutu ndiyetu yankhotu la chosowa chanu Paul realized that in spite of his sinful life, the Lord Jesus Christ really loved him.
paulotu anadziwa kuti ngakhaletu iye anali munthu wochimwatu ambuye yesu khristu amamukonda iye Christ's love is so great that he willingly went to Calvary's cross.
chikonditu cha khristu ndicho ndi- cha mtengo wapatali kwambiri kuti iyetu mwakufunitsitsa konse anapita pa mtanda He shed his precious blood and died in the place of the guilty.
iyetu anakhetsa mwazi wake wa mtengo wapatali nafa m'malotu mwa munthu wochimwa
He became our substitute and he died for us. iyetu anakhala mlowa m'malo mwathu ndipo anafa kufa chifukwa cha ife Paul, realizing this, could say, He loved me and gave himself for me. ndiyetu paulotu anazindikira zimenezi ndipo iyetu anatha kunena molimbika mtima kuti iye anandikonda ine nadzipereka yekha chifukwa cha ine
Jesus paid the ultimate sacrifice in laying down his life for us at Calvary. yesu khristu anaperekatu nsembe yoposa nsembe zonse nsembe yapamwamba pamene iyetu anafa pa mtanda kutifera ife On the third day, God raised him from the dead. pa tsiku lachitatu mulungu anamuukitsa iye kwa akufa
Why not repent of your sin and put your faith in a living Savior who is waiting to save you now?
bwanji inu osalapa machimo anu ndi kuika chikhulupiriro chanu pa mpulumutsi amene ndi wamoyo amene mpakana pano akukudikirani kuti inu muchite zimenezi God is offering you a new beginning.
mulungutu akukupatsani inutu chiyambi chatsopano a new life, moyo watsopano a reason for living and hope in death. komatu chifukwatu chimenenso inu muyenera kukhaliratu moyo pa dziko lino lapansi ndi chiyembekezo komanso chifukwa chimene inu muyenera kuyidikirira imfa popanda mantha ena aliwonse
He is offering you right now eternal life and a place in heaven when you die.
pompanotu akukupatsanitu moyo wosatha komansotu kumwamba malo osatha pamene inu mumwalira Will you trust the Lord Jesus Christ today and be able to say, like Paul, kodi inu muyika chikhulupiriro chanu pa Yesu Khristu mu tsiku la lero ndipo mukhoza kukwanitsa kunena ngati mmene Paulo ananenera?
The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me.
Moyo umene ine ndikhala mthupi limeneli tsopano ndimakhalatu mwa chikhulupiriro cha pa mwana wa Mulungu amene anandikonda ine nadzipereka yekha chifukwa cha ine. It's your choice what you do with Jesus Christ today. ichitu ndi chisankho chanu chimene inu muyenera kuchipanga zimene mungapange naye yesu khristu mu tsiku la lero Many thanks again for listening, and may you today trust the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior.
azikomo kwambiri kachiwiri chifukwa chakumvetsera ndipo ndikupemphani kuti mupange chisankho chakukhulupirira ambuye yesu khristu kukhala mpulumutsi wanu